ammentare su millione de sordados italianos chi s'incras de s'oto de capidanne mille nobichentos e barantatres, die de s'armistìtziu chin sos alleados, a pustis de los àere impresonados, sos tedescos ant isseperadu sa presonia in sos campos de cuncentramentu nazistas a sa gherra a fiancu de s'ex-alleadu a sos òrdines de sa Repùblica fascista de Salò. In ocasione de sa Die de sa Memòria, custu manzanu, in Prefetura, in Nùgoro, ant fatu sa cerimònia de cunsigna de sa medàllia de onore a sa memòria a Francesco Masuri de Durgali, unu de cussos eroes chi aiant patiu in sos campos de cuncentramentu tedescos, riservados a sos internados, sos militares italianos, Tratados che traitores e iscravos de Hitler, chentza poder godire de s'amparu prevìdiu dae sa Conventzione de Ginevra. Sa cerimònia l'ana fata in sa sala giunta de sa prefetura, presente su viceprefetu Vincenzo D'Angelo e sas autoridades civiles e militares. Su viceprefetu at mentovadu su significadu de sa Die de sa Memòria, istituida dae su Parlamentu dae su duamiza, in ammentu de s'istermìniu e de sas pissichissiones de su pòpulu ebràicu e de sos deportados militares e polìticos italianos in sos lagher nazistas. Marina Moncelsi, de s'Istasac, at incuadradu istoricamente sos fatos. Piera Masuri, fiza de Francesco, at faeddadu de sas peleas de su babbu, impresonadu in Albania e deportadu dae su bintises de capidanne de su mille novichentos barantatres a su bator de aprile mille novichentos barantachimbe in su Stammlager trèichi de Sulzbach Rosenberg. Su sìndicu de Durgali Maria Itria Fancello at cunsignadu a sa muzere de Masuri su reconnoschimentu pro su cumportamentu eròicu de su maridu cando at detzisu de onorare su giuramentu de fidelidade a sa pàtria a costu de sacrifìssios personales mannos. Che sunt colados setantaduos annos dae su bintisete de jannàriu millenovichentosbarantachimbe, cando s'armada ruja soviètica aiat liberadu sos presoneris de su campu de cuncentramentu de Auschwitz, unu de sos medas fatos dae sos nazistas in s'Europa ocupada pro arribbare a sa chi aiant mutiu solutzione finale, est a nàrrere a ch'ispèrdere su pòpulu ebràicu e totu sos chi non fini cussiderados dignos de sa ratza ariana, zìngaros, omossessuales, comunistas, criminales comunes, testimonzos de Gèova. Una die chi s'ONU at isseperadu pro celebrare sa die de sa memòria, pro no ismenticare su chi est capitadu in s'Europa civile, cando Adolf Hitler, chi at picadu a manera democràtica su podere in Germània, aiat mudadu su mundu in unu butzidòriu, cajonadu sa segunda gherra mondiale, chin chimbanta milliones de mortos, ses milliones fin ebreos, mortos in s'Olocàustu. Pro no ismenticare tocat chi sos zòvanos, sos istudentes mescamente, iscana ite b'at capitadu ottant'annos faghet, pro chi non torret a capitare. Sa die de sa memòria l'ant celebrada in Nùgoro puru in sa Biblioteca Satta, in collaboratzione chin sa cumpania Shardana Teatro chi at interpretadu s'ispetàculu Solutzione Finale chin su coordinamentu de Sebastiano Mastino. Sos istudentes de sas iscolas mèdias de Sarule e Oniveri, acumpanzados dae sos insegnantes, ant pòtidu intèndere leturas de testos che a su diàriu de Anna Frank, diventada su sìmbulu de totu sos pitzinnos mortos in s'Olocàusto, Filmaos, paràgulas e mùsica pro contare sa tragèdia de sa Shoah, dae cando Hitler at picadu su podere a sas lezes ratziales de Norimberga a sa solutzione finale. Un'apuntamentu de valore cìvicu artu cussu promòviu dae sa Biblioteca Sarda e dae Shardana Teatro, pro no ismenticare, pro fàghere a manera chi su chi est capitadu a su pòpulu ebràicu non si ripitat mai prus. Sos agentes de sa questura de Nùgoro ant denuntziadu duas pessones, un'òmine e una fèmina, pro portu abusivu, possessu illìtzitu e mancada custòdia de armas e munitziones. Sa politzia at iscopertu un'arsenale beru e pròpiu, chin oto fusiles de cassa, duas carabinas, duos fusiles a pompa, una mitraglietta, una pistola, totu illegales. Sos agentes, una paja de dies faghet, sunt intervènnios a pustis de sa denùntzia de sa fèmina pro acusare pissichisiones e minettas dae s'ex convivente suo chi non fit sa prima borta chi la minetabat. Sos primos acertamentos ant permìtiu a sos agentes de acatare in sas domos de sos duos ex conviventes sas armas e sos proiètiles de càlibru vàriu e pro evitare de las impreare a manera illìtzita che las ant secuestradas. Sas duas pessones sunt istadas denuntziadas a s'autoridade giuditziària. L'ant denuntziadu a sa Procura de sa Repùblica de su Tribunale de Nùgoro a su cassadore de Orosei ca sos agentes de su Corpus Forestale de s'Istatzione de sa Bidda l'ant acatadu duas bortas in sa matessi die cassende fora de su calendàriu venatòriu in vigèntzia sos agentes eris manzanu l'ant acatadu armadu de fusile e chin puzones mortos isparados che l'ant secuestradu s'arma sas munitziones e sas bèstias mortas a borta 'e die sa patuglia sighende su servìtziu de controllu venatòriu semper in sartu de Orosei An acatau duos cassadores cassande puzones in dies proibias, chi in ispantu mannu an acertau chi unu de sos duos fit su matessi cassadore firmau a manzanu, custa borta però fit chin unu parente, denuntziau issu puru pro su matessi reatu. A borta 'e die puru sos agentes de su Corpus Forestale ch'an secuestrau sas armas e sinzalau sos cassadores a sa autoridade giuditziària. At a cumintzare su bintiduos de aprile s'istajone duas mìgia dechesete de s'Italian Softball League e pro su 'e bìndighi annos in fila a pare su Nùgoro Softball Bancu de Sardigna at a partetzipare custa borta puru. S'istajone regulare at a acabare su trinta de làmpadas. Sas formatziones chi partetzipant sun unu dóichi partias in duos girones. Su Nùgoro est in su Girone A e at a jocare chin Bollate, Caronno, Collecchio, Legnano e Saronno. Prima de s'aviu de su campionau s'at a jocare sa Coppa Italia a primos de aprile, su Nùgoro Softball est in su Girone A tre chin Bollate e Caronno. Su presidente Totoni Sanna at afortiau su setore tècnicu, s'allenadore cubanu Jorge Luis Navarro Valdespinu, chimbantaduos annos, at una esperièntzia manna e una carriera de cabale comente jocadore professionista e natzionale cubanu. E in sa punna de sa sotziedade nugoresa Valdespinu at a allenare sa prima iscuadra e fintzas sas formatziones giovaniles ma at a sichire puru s'atividade chi su Nùgoro Softball at a fàghere in sas iscolas nugoresas. In printzipiu de annu imbetzes sa sotziedade at mutiu a diretore isportivu Marina Centrone, ex allenadora de sa natzionale. Duos issèperos chi dana a biere sa volontade de sa sotziedade nugoresa de abarrare intre sas menzus iscuadras de su softball italianu.